Ndikuyankha funso lochokera ku gulupu la M'bale Chikaonda. Mosamalitsa, ana a Mulungu, m'baleyi akufunsa nkhani imene ndidayifotokoza pa Chichiri mmene ndimalankhula kwina ndilalikira kwina ndipereka ngati umboni Nimafotokozela za mmene n'nayendela, mmene acikulile a Satana Adyelekezi adacitila akulu awa akuyembekezela Gahenawa. Aaa! Kuti adandiyendetsa malo malo. Ndiye pamalopa ninkalongosola za angelo 200 amene adakandionetsa akulu amenewa amene tidakumana nawo. ndiso pano awa akuti aa adakumana bwanji ndiye atulutsa chaputala cha 2 petulo ndi chaputala china cha ku yuda akunena za angelo amene ali ku ndende akuti amenewa adatsekeredwa ku ndende munkakaona bwanji amenewa atatsekera ku ndende ndi zimene akufunsa mbale ameneyo ine ndiyankhe pepani abale kuyankha kwanga ndiyankha kuti kuchokera nthawi imene ine ndakhala ndikufotokozera maumboni a zimene ndidaona mpingo wa mulungu chinthu choyambirira Ndimasamalitsa kuti mu zolongosola zanga musapezeke bodza chifukwa ndikudziwa umoyo kapena kuti kukhalapo koona, kukhalapo kwenikweni kwa ziwanda osati mbiri. imene inu munangomva kapena imene mmawerenga, koma kukhalapo kwa boma la Satana, ine ndine mboni kuti liripo. The existence, kupezeka, kwa ziwanda, ineyo ndi mboni. Tsono nkamayankha ndimakhala ndikudziwa kuti boma limenelo liripodi ndipo Satana ndikuntchulayo alipodi, machitidwe ake. Ndikuwadziwa nkhanza amayenda amamva amachita amagwira amamasula amapha chinthu chimene sangakwanitse nkupereka moyo now nkhanza zonse za boma limeneli ine ndikuzidziwa chifukwa ndinaziona kuti zilipo kotero kuti pakati pa nthaka ya Malawi Ineyo ndinganene kuti ndine mmodzi mwa anthu amene ndingafotokoze in a calculated statement pofotokozera za boma limene lilipo la mdyerekezi komanso ndingathe kubwera poyera with a tangible evidence ya boma limeneli. Now, pakudziwa kwanga kumeneku, kumayenera kundiyika mkati mwa malire a kulankhula kwanga, podziwa kuti chimene ndikuchinenezachi chilipo. N'takhala kuti ndikuwonjezera kapena ndikuchepetsa koma mwadala, boma limeneli nditha kulipatsa mpata wondiwononga chifukwa lawononga ena ine n'kuona ndi maso. Ndimasamalitsa kwambiri, nkamafotokoza. now chimodzi choti mungadziwe choyamba m'bale amene mwafunsa funso la angelowa kuti ndikunena ati chifukwa baibulo likunena kuti ena adatsekera m'mayenje a mdima ndiye mukunena inuwa ndi ati ine ndisadafike pokuyankhani kaye funso limeneli kuyankha kwanga koyamba ku chigawo choyambirira ndikufuna inuyo muyambe mumve kaye kuti sinimayenera kutuluka m'malire a Kufotokoza kwanga, Ndikanena kuti kufotokoza kwa m'malire, ndikunena malire a chilungamo cha Mulungu chokhala mkati mwanga polineneza boma la Satanali. Sindimafunika kuti mponde kuwiri, chifukwa n'kaika bodza, ndiye kuti naponda kuwiri. nkawonjezera, ndiye kuti ndaponda kwa Mulungu, ndapondanso kwa Satana. Pamenepo ndiye kuti moyo wanga uli pa chiopsezo. Okondedwa gulu la Chikaonda, mumve. Choyambirira, nikupatseni chitsimikiziro cha kufotokoza kwangaku kuti mobwereza sinimaonjeza kapena kuchepetsa ndipo nimayesesa kuti ndifotokozere chokhacho chimene ndaona kuopera kuti nkanena chimene sindicho. ndidzipalamulire ndekha andionere nda kodi amenewa akamabwera akumidimawo kudzafuna kundipanga chipongwe chifukwa ndatuluka mmalire achilungamo ndayamba kunama anditeteze nda inuyo munthu mchimwene asilikali mpolisi kulibe tsono naye mulungu nkundiona kuti niutuluka m'malire sangakhale kumbali yanga nkunditeteza chifukwa ndikhala kuti ndilibe mbali nikunena za mulungu koma ndikunena satana koma ndikumanamiziranso satanayo zinthu zimene sadapange ndikhala wa nda nde ndimasamalisa m'bale wanga musaganize kuti ndimambwetuka nkamalankhula paja ndimakhala ndili m'malire chifukwa ine ndi wotuluka ku chipembezocho koma wosati wongomva mbiri ayi koma wogwira ndi manja amene ndingakufotokozereni maboma machitidwe asilikali amene boma la satana lili nawo

ndiye ndimalankhula koma ndikudziwa kuti kodi ndaponda malo ati ndipo ndionesese kuti mmene ndaponda malo niutukwanirawa malo amene ndikutchulira zinthuwa malo amene ndikuthandizira satana kumulalatira kumene ndili kuno ndionesese kuti boma limenero malo ndapondawo ndikugwirizana nawo bwino anthu amenewa ndikunena chigawo cha kwa mulungu so mafunsowa mukamandifunsa musamazungulire kuseri mkatimu muli mchikayiko kuti simukufuna kudziwa koma muli mchikayiko kuti zikukhala ngati nzabodza nde nkumafunsa nnene kuti simmanena chinthu chimene ineyo ndikudziwa kale kuti kunalibe chifukwa boma limene ndikulinenezalo sindinawerenge m'mabuku ndidakhala nalo munamva mmene ndidafotokozera yenda nalo kupita mumlengalenga nachikulire amenewo kutsika kupita pa nthaka nikulowa pansi pa madzi niubwera sipokhapo ayi niuyenda kumpoto ndi kumwera koma choopsa china mwina chimene sindinafotokoze ni maulendo amene takhala tikutumidwa tapitani mukayende mukaone ndiye tidalowa m'mayenje akumidima mpaka kumapanga muona akuuma ku Euphrates river kuja timakaona dziwonekera pa mtunda dzija kumakaona kumeneko atatituma so tikudziwa chimene timalankhula sindimalankhula history mpingo wa mulungu ine sindimalankhula mbiri imene ndidawerenga kwa munthu ayi

choka pakambende kumusi kwa matumbu wanga choka pamenepo standard 3 yomweyo kuti tikayilowe tidakayilowera pa nsondole fp school zomba tidathawira pamenepo 1983 pa 3 juni tidatuluka mkalasi thawa kumudzi kubwera uzabwera mtawuni ya lilongwe kuyamba kukhala na achibale madalata pomula ntchito sukulu idathera pamenepo sizowerenga izana mulungu mundimve nawo mumve izi mchimwene mavesi mwapereka apetulo kuti kuli mayenje amidima kumene ziwanda adakazitsekera sizitakataka ni zoona kulipodi ndipo mayenjewo alipo akumidimawa Mwina ine ndachitanso mwayi kukazungulira kumene kumamveka mfuwu wachilendo kwambiri, kumamveka kukuwa kwachilendo, kukasuzumirako kutionetsa ndende za ena zimene makiyi ake sali ni satana adasunga mwini wache, ankangotionetsa kuti mwakuona kumeneko ee, ziwanda zina zili ni mwayi woti zikhoza kusuzumirako. koma sizingakhale ndi mwayi wotulusa zinzache kumeneko wamphamvu wam'mwambamwambayo ndi wamphamvudi ali ni ndende ameneyi adazitsekeradi ziwanda zina ndipo zimakhala mmenemo nthawi zonse ndipo inu muwerenga pamwamba inu ndi ine timawerenga pamwamba za ndende imeneyi baibuloli silidafotokoze kwambiri ndi petuloyo ni yuda wina nda adafotokoza zimenezi kodi nka yohane chivumbulutso adampyalulanso pang'ono ee koma ife kwa zaka 17 izi pali tizaka tina timiyezi tina timene timayenera kukhala pa mkumano ndi kuyamba kuganiza zoti tikayendera anzathu ku ndende nkumatuma ena a ife m'matupi a anthu kuti tikachite nawo kuyendera wokhala ku ndende nazonso ziwanda zimayenderana kuthandizana kuchitirana chifundo Mwana wa Mulungu ndikamakamba nkhaniyi, thupi langa limachita tsemwe, thupi langa limanjenjemera, thupi langa limaopa ukuluukulu wa Mulungu wa kumwambamwamba. Mulunguyi ni wamkulu kwambiri. Mukamafunsa mafunso, abale anzanga, musamafunse muli ni mtima wachikayiko. Tikakafika kwathu m'pamene mukaone zenizeni. Zinthu zina zimene m'mafunsa ineyo n'kamayankha kapena n'kamalankhula ndimaziika pa dimu so that inuyo anthu mukhoza kupanga understand kolingana ndi umunthu wanu. Koma kuti zina zimene ndidaona ndizingoti bwetu bwetu bwetu ndi full light Mpamene ndingawonjezerenso anthu kukayika kuti munthuyi sadatembenuke, chifukwa pali zinthu zina zoti nkhale lero sindinafotokoze. Nisowa kuti kodi Ambuye muzandithandize, nkamadzapereka chinthu ichi ndizachipereke pa dimu, chifukwa ndikazachipereka mmene chililimu chili pa full light, chipanga dimu anthu adzavulala mmalo mwake sadzaona kanthu. Musamakayike, kumwamba kuli Mulungu, mukamaona ine mudziona ukulu ndi mphamvu za Mulungu wakumwambamwamba, alipodi, mukakayika kwambiri mukatsala. So ninene pano kuti ngakhale nimafotokoza zoterezi, Ndikukufotokozerani maulendo amene tidayenda tsiku lomaliza kukumana ndi akulu amenewa, ifenso titatsala pang'ono kuitanidwa ndi Mulungu. Ndi zoona kuti ulendowo kudali angelo amenewa 200 amene tidakawaona pa phiri. Mkati mwa umboni muja ndimafotokoza kuti mmene timakwera m'mwamba kukaona tchinga limene lili pa Aefeso chaputa number 6 titafika malo amenewa tidaonanso kuti tikulandiridwa ndi ena mwa angelo amene tidaona apapawa okhala ndi mayina omwewa zimene zidatipasa chithunzi chakuti nkutheka kuti kagulu ka 200 kaja mwina kamatilondola ndafotokoza choncho ngati ndidanena mosakayika kapena molakwitsa inu mungondimvetsetsa ngati munthu poti apa m'pakamwa nthawi zina kulankhula pangaphonye ngati munthu so tamvera koma ngakhale ndidakhala ndi mwayi woona zimenezi angelo 200 wa chigulu cha unyinji a zimoyo izi zokhala mwambamwamba kaya pansi zotchinga makobiri ndi zinthu zina koma ndimafuna ndikuuze kuti sindinalimalize gulu lochuluka la angelo akugwa limene lidagwa kuchoka kumwamba pali ambiri sindidaone sindimadziwa samandidziwa sitidakumaneponso khale kuti ndidapanga study maina ochuluka ndi madipatimenti ochuluka a mizimu yakugwayi koma ngakhale theka lake la one third ya angelo akugwa aja ali pa chivumbulutso chapter number 12 ndingakuwuze kuti sindidafikire hafu yake ngakhale kota yake tidaona ife zapang'ono gulu lambiri sitidalione so kumva kuti pali ena amene ali kumayenje a mdima ine nkukufotokozerani kuti pali ena amene tidakaona Chisakupatseni inu kukaika, kuti chimene Petro akunena nzina, inepo ndikunena kuti padali gulu lina 200 ndidakakumana nalo, ndiye kuti limenelo ndi ilili la kudzenjeli ndiye lidatuluka bwanji? Sindidziwa doctrine ndi kuphunzira kwanu kuti kagulu kameneka ka 200 ka munamva kuti nkamene kali kumayenje amdima aka? Kuti mukaika kuti kangakhale uko? kaya koma ndimati ndingokupatsani chithunzi kuti gulu la angelo ochuluka amene anagwa palibe munthu dziko lapansi amene adalowapo chipembedzo cha satana nkuwamaliza kuwazindikira kulibe ngakhale mwini wake satana samawadziwa angelo ena akugwa kuti ali kuti zimenezi yekha pakamwa kufotokoza amafotokozanso mu kapepala kaja ka 36 element za chipembedzo cha satana iyeyu sadziwa zonse pali kagulu kena kapena kuti pali ziwanda zina sazidziwa koma zinangomthandiza kugwa nazo limodzi adayiwala kuti zimakhala kuti sangazifotokoze chifukwa ndi gulu lalikulu kwambiri iyeyutu ndi mngelo wakugwa si mulungu wodziwa zonse sangadziwe onse amene amatolera kudziwa chilichonse mpaka na kumva mdidi ikamayenda nyerere pamwamba pa tanthwe ni mulungu yekha amene amadziwa njira ya njoka pamadzi ni mulungu yekha osati satana zidagwa inde ziwanda zambiri zimene zidachita naye nkhondo koma kufika lero sangazipange manage zonse zina zidamtayika zimapanga zawo amangodziwa kuti akulu athu ndi awo koma zimayendera zawo nkhale kumisonkhano imene akulu amenewo amayitana makosana amene amachita boycott osapita mumatiyendera ngati chaka chino kaya ncha mamiliyoni angati chichokereni kumwamba simudatiyendereko simutidziwa olo dzina olo, olo, olo nsembe yokha olo kansonkhano kokha kudzachititsa dera lathu lino simudabwerepo chokani sitikudziwani chokani nkumankana ufumu wake omwewo zimenezi ndili nazo umboni nkufotokoza panozi so ngati mwini wake satana samadziwa ziwanda zonse kuli bwanji ife okangokhalako zaka zochepa hino tikuchipembedzo kucha anthu akhala zaka kumene kucha zambiri 52 years akutumikira satana ina adayamba kutumikira satana ali m'mimba mwa mawo mpaka tsiku lodzamwalira 98 years john teres adamwalira ndi 96 years koma akuti adayamba kutumikira satana kuyamba kukhala mfiti ali m'mimba mwa make john teres koma ngakhale ameneyo sangakupaseni ndondomeko yonse ndikuyankha pamwambapa mwachonchi pofuna kukupasani chithunzi chakuti funso lanu mwanenali kuti nanga angelo akugwawa ali pa Petulowa nde ndi ati pakuti mukuti mudakaona ena ndimafuna ndinene kuti ndambiri anthuwa ziwanda zili zambiri ndizotheka kuti zimenezo ndi zina gulu ilinso ndi lina koma zimene ndimafotokoza ine zija ndimafotokoza zokhazo zoti ndisapite kuseli kwa malire kapena kuonjezera so kuti ndingakufotokozereni pano chuchuchu kuti kagulu kamene kaja ndiye ndi akaka aa mwina inu mulungu atha kukuvumbulutsirani koma ndikungoyankha mbali yanga pafunso lanuli kuti, a, mukuti mudapita kumeneko ndi a, ndi Satana, ndiye nanga gulu limene mudakaliona la 200 lija, nanga aku midima awa, awo akunena Petulo kuti adatsekera ku ndende, he, mbale wanga, ni gulu, ndendeko ife tidasunzumiramo, ndendedi, msamasewere, koditu tsiku lomaliza wanthu akalira misozi, chifukwa imeneyo ndi ndende chabe, ni alimandi, koma inuyo kuti mukaoneko alimandiko, Wanthu amene adaonako ku alimandi akutumikira satana timati tikabwerako ndikukhala mu umunthu mmene tililimu timapanga ma meeting koma abale zinthu zidzatithera bwanji akamadzabwera mwini wake kunena mulungu kumene aku- kumene kuja nde ndikuti kukumveka kulira kukumveka upanikizika chindima chili kumeneko ziwanda zitatha so chochita taganizani kuti adatsekeredwa ku ndende zaka zimenezo sayenda hino kuti mukaone malo amene akuti nndendewo kuti ngati mchikulukulu kuti mchipompho kuti nkukafika kuti ayi chili ni malo okhazikika pali ma square meter koma ndi gulu lili pamenepo ndikumva kupweteka kandendeko sikuti kakukwanira kusunga iwowa nkumasangalala pamenepopo ayi mpowawa ngakhale ma ex-satanist ambiri amene adasiya chipembedzo cha satana nkubwerera kwa mulungu adachita mantha satana atachita mistake ndikukaonetsa kumene munena inu tsono ngati iyi ndi ndende ya remand nanga akakatchajidwa amenewo akapasidwa sentence akadzagamulidwa amene kuti akaweruzidwe kuja akunena mwini wake mulunguko zikakhala bwa so ngati akukhaulitsawa nga ife omaola omatithamangitsira kumanda tikamwalira thamangani thamangani aonongeka ukaona mtembo utseka mphuno kuli bwanji awa samaola ali pamenepa akumva uwawa chonchi so mpingo wa mulungu kufotokozera mwana wa mulungu kuti mawu amene mudawerenga m'baibulo a petulo zakuti kuli ndende ndi zoona alikodi koma mwina ine nkuthaweni kuti ndingakuwuzeni kuti ndi amenewo adandi ndidawaona akukwera kumwambawo ndi ali kumaenjewa ndilibe umboni umenewo koma chimene ndidafotokoza chija nchimene ndinaona tsono musayiwale kunena kuti pamene tikufotokozera timafotokoza zimene zabwera pa nthawi imeneyi kuti wanthu akwanire kuzimva koma zambiri zimafuna detail mapeto ake zimapangitsa kuti ndingojowajowa polankhula kuopera kuti nkhaniyi ithera kufotokozera chinthu chimodzi koma mulungu akhale nanu mulungu akhalenso ndi ine malemba mudawerenga ndi owona inenso ndiudziwa chimene inu munawerenga chabe mudangowerenga koma ngati mungakumbukire tsiku lina ndidalekeza pambuyo pa- panjira phunziro la mayenje akumidima

Zilipodi zina zili kundende ndipo zina zili pamtunda. Ndiye ngati mudaphunzira kusukulu abusa nkukuwuzani kuti angelo 200 amene adagona ndi anthuwa ndi amene ali kundende, basi Ambuye akudalitseni tizipitirira kuphunzira kuchoka kwa atumiki ngati inu. Koma ine tsiku limenelo sindidauzidwe kuti amenewo ndiye 200 ali kundendewo, komanso tsiku limenelo sindidauzidwe kuti akundende aja awawa abwera. Ayi, ndinkangokhalabe ndi chithunzi kuti kuli ena amene ali kundende ndi amene tidawaonawa potionesa adali amenewo ndiye kaya ankatinamiza devil yo kuti si amenewa sindiwo enieni ma original ndi amene ali kudzenje malinga ndi mmene inu mungafotokozere zina zifunika kuti inunso muzafotokoze zimene mmadziwa kuti mwina muzafotokoza zanu ine ndizapezamo chithunzi chokwanira kuti ayi nkutheka kuti ndimafotokoza zija ndikuti paja sindidapaone bwino paja patha kukhala apapa ntakulekerani pamenepo bwanji munthu wa mulungu